aw ni yantuma ne ye tajini de dilan bi kan bonyabaw fana an bɛ se k'a fɔ tajini ma ko dala dumuni ale de ka di kosɛbɛ wa a ka di fana n'a sɔrɔla tanba t'i bolo don minnu na nka i b'a fɛ ka duman bɔ da la an bɛna bi ta kɛ ni sɛ de ye an ka sɛ kolen jɛlen pasi ne ka sɛ ye sɛ den kelen ani tila de ye an bɛ tulu k'a la i bɛ tuluko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma o tɛmɛnen kɔfɛ karidamɔmu den saba anis étoilé den kelen ani kanɛli dɔɔnin dɔrɔn Poivre mugu kuyɛri fitinin ɲɛ fila ani papirika mugu i bɛ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛ koriyandiri mugu k'a la sisan koriyandiri kisɛ mugu a b'a dɔn ale fana bulu bɛ yen nɔ i n'a fɔ pɛrisili an bɛ kɔkɔ k'a la k'a bɛn an sago ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a laban ni loriye bulu fila ye i bɛ nafɛnko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ de sago ma an b'a don ɲɔgɔn na fɔlɔ ka sɔrɔ ka nafɛn mugu laban k'a la n'o ye kurukuma ye ne t'ale k'a la fɔlɔ dɛ sabula ale de b'a fɔ k'a bɛ bari maa tɛgɛ la n'a donna ɲɔgɔn na min kɛ sisan ne bɛ sɔrɔ ka n'o furufuru a sanfɛla la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an b'a don ɲɔgɔn na sisan kosɛbɛ ka sɔrɔ ka taa an tɛgɛ ko joona waasa a k'an tɛgɛ bila Baara ɲɛnabɔra an bɛ nin bila kɛrɛfɛ sisan k'an ka da sigi an ka da sigilen an bɛ jaba k'a kɔnɔna na ne ka jaba in ka ca yɛrɛ de ne y'a kɛ jaba kumaba den fila bɔɲɔgɔnko jaba tɛmɛnen kɔfɛ an ka sɛ marinenen an bɛ n'o dadada jaba in sanfɛla la komi y'a fɔ cogoya min na yanni ka i ka bɔgɔdaga sigi ta kan i bɛ fɛn dɔ de da dugumana na fɔlɔ mɔgɔ minnu m'o video lajɛ bɔgɔdaga video bɛ yen nɔ a bɛ t'o lajɛ an bɛ tulujinin bɔn a kan sa ka sɔrɔ ka na legimu fɛn o fɛn b'an bolo an b'o bɛɛ dɔ k'a la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na nin ye ɲaaminen ye dɛ i n'a fɔ masedɔni bɛ cogoya min na an b'o bɔn a sanfɛla la ale de timiya bɛ taa kolokolo an ka sɛ la an bɛ pomme de terre tigɛ tigɛ k'a koli koli k'o fana dadada nin sanfɛla la n'a kɔni fɔra tajini kɔni i b'i jija de a cɛ ka ɲɛ dɛ sabula ale yɛrɛ yeko nin de ka kan ka ɲɛ fɔlɔ ɲani an k'a tigɛ an nɛn kan nin min dadatɔ filɛ nin ye an ka wosonin jɛ kan ale tɛ dɔwɛrɛ ye je kɔ tulobilenkan na n'an bɛ se k'a fɔ a ma ko kuruzi walima situruyi an b'ale fana d'a kan ka ɲɛ i b'a ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ de sago ma nka i k'i jija dɔrɔn a ka se ka cɛɲa dɛ O baara ɲɛna aw yɛrɛ ɲɛ t'a yeko la an bɛ oberizini d'a kan sisan o fana tigɛlen don k'a koli koli o ka d'a la kosɛbɛ sabula a b'a dɔn ale ka di dumuniw na kosɛbɛ nin fana ye kuruzɛti de ye ale kuruzilama don an bɛ sɔrɔ k'a laban sa ni forondo ye i bɛ forondoko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛ barama datugu a da la sisan a yɛrɛ de ji b'a yɛrɛ tobi nin fɛn o fɛn dara an ka sɛ kan ninnu bɛɛ de ji bɛ bɔ sa ka taa kolokolo an ka sɛ la aw yɛrɛ ɲɛ t'a la an kɔni b'a datugu de sa ka ɲin'a kɔ n'a sɔrɔla ko bɔgɔdaga t'i bolo i bɛ se k'a kɛ ni an yɛrɛ ka barama ye nɛgɛman in kɔni nka i b'a tasuma dɔgɔya yɛrɛ de kosɛbɛ ka sɔrɔ ka ɲin'a kɔ sa i n'a fɔ ɛri naani bɔɲɔgɔnko nin y'a selen de ye tantɔ dɛ ne nin maanaw komi ne kun ye nin dilan mɔgɔw de ye bi n tɛna se k'a fɔ ko n b'a a walaka ka bɔ ɲɔgɔn na k'a yira aw la nka ɛri naani bɔɲɔgɔnko kɔni a bɛ se aw bisimila